ala k'an sago di an ma yarabi ala k'an laban ɲɛ ala kira jate yɔrɔ ma sɔli ala rasul n'a diyara ala ye su in na an bɛ le 29 12e mois 94 an bɛ hippodrome na comme an tun bɛ wajuli kɛ bankoni dingɛba de kɔnɔ o y'an ka laada ye n'a diyara ala ye n y'a dɔn ko yen kɛra sugu ye wa ayiwa o la an yɛlɛmanen bɛ nin kɛnɛba in kan fɔlɔ n'a diyara ala ye mana nin y'an sigiko fɔlɔ ye hippodrome tɛrɛnba in kan ala ka diinɛ laseli la an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'o kɛ hɛrɛ ye ala k'an sago di an ma sira ɲuman a bɛ ala de bolo ani tiɲɛ yarabi ala k'an bila a kan ala k'an bɛɛ laban ɲɛ ala kira jateyɔrɔ ma sɔli ala rasul ee n'an bɔra yen su in na i ye suba dɔw ye n'a sɔrɔla kuma yɛrɛ gɛlɛya tɛ n b'a fɔ su in na i ye silamɛ bi silamɛw ka donba su ye su min ka bon bi silamɛya bolo su bɛɛ ye o ye su in na de ye n'a a sɔrɔla an b'a kɔrɔ dɔn o kɔrɔ ye di nin kalo in na ani nin donba in na n'o ye arajabu ye arajabu ye kalo ye a ka bon kosɛbɛ ala ye hɔrɔma kalo minnu jate arajabu b'a la arajabu ka bon arajabu hali kafiriya la ka sɔrɔ mamadu yɛrɛ ma kɛ kira ye fɔlɔ ni arajaba kalo kun jɔra hali kafiri kun tɛ kafiri kɛlɛ o tuma fo arajaba kalo ka sa joli tɛ bɔn hali kafiriya la olu ye nin kalo in bonya silamɛya nana sɔrɔ kafiriw bɛ nin kalo in bonya kosɛbɛ n'o ye arajabu ye ni arajabu sera kɛlɛ tɛ hali i fa fagabaa n'i n'a bɛnna nin kalo in na i tɛ se ka foyi k'a la sabu kalo min don a ka bon kafiriw bolo u tɛ kɛlɛ k'a la ɔ o silamɛya fana hɔrɔma nana fara o kan o kɔrɔ ye bonya farala bonya kan n'a sɔrɔla kuma in bɛ faamu mɛ silamɛw ka bonya caman b'a la an ka kuranɛ y'a bonya o ye kelen ye nka o t'a bɛɛ ye an ka kuranɛ ka bonya kɔfɛ a bonyana ni silamɛya yɛrɛ kɔrɔtali ye sabu silamɛya ka koba kɛra a la silamɛya ka koba jumɛn kɛra a la Isra wal Miraj n'o ye alakira sallallahu alaihi wa sallam a ka sana yɛlɛ ye kira ka sana yɛlɛ kɛra nin kalo in de la an filɛ o donba in de la nka an k'a dɔn a bɛnna donba bɛnna donba de ma su in na ye donba ye ala y'a bonya ni o ye alakira ka sanayɛlɛ su ye ka tila ka bɛn juma su fana ma o tuma na belebeleba fila bɛnna ɲɔgɔn ma sisan an bɛ setigi ala de deli yarabi a hɛrɛ ala m'a dira an ma Ala k'a kɛ silamɛya ka kɔrɔta de ye ala k'a kɛ an sago sabatili ye ala k'a kɛ silamɛya dɛmɛbaw dɛmɛli ye o la sa n badenw o suba fila bɛnnen ɲɔgɔn ma o ye nisɔndiyaw ye dan tɛ nisɔndiya minnu na su in na hali a bɔlen kɔ kalanyɔrɔ la a bɛ wajibiya a kan a ka alabato caya su in na nafa minnu bɛ arajabu la ni ala sɔnna a ma an balimakɛ n'o ye muhamadu tarawele ye a bɛna dɔ lase an ma o la an bɛna o lase nka yanni an ka se arajaba yɛrɛ fayidaw ma arajabu n y'a fɔ aw ɲɛ na nin de ye kalo ye an ka kira sana yɛlɛla kalo min na o sanayɛlɛnw kɛra cogo min na a ye camanw mɛn o la ka kɔrɔ nka hali bi ni a diyara ala ye an bɛna dɔ wɛrɛw di a nafaw la ani a kunw na nka an kana ɲinɛ fiyewu an ka diinɛ yɛrɛ kɔ a bɛ fɔ diinɛ min ma ko silamɛya o de ka gɛlɛn baara in bɛɛ ye sabu n'i y'an jɛrɛlen ye nin kɛnɛ in kan an jɛrɛla a kan ni silamɛya de tɔgɔ ye bon o tuma na ni fɛn min tɔgɔ ye aw silamɛw dalajɛ fo a ka sɔrɔ o fɛn yɛrɛ dɔnnen don a fɛ tiɲɛ yɛrɛ la marhaba o la ne bɛ segin ni aw ye n badenw yanni an ka tɛmɛ ni kalo fayida ye fo an ka ɲɔgɔn hakili jigin silamɛya yɛrɛ la fɔlɔ Ne hakili la a ye caman mɛn o la a ye caman yɛrɛ mɛn o kan nka alakira ko sallallahu alaihi wasallam ne muhamadu cira ani kiraw ka kumaw de don an dan ni setigi ala ka kumaw don k'a fɔ an k'o lase ala ka jɔnw ma o ala ka jɔn ma lase kumaw sa hali bi an bɛ o de kan o tuma na ni o ye ala ka kuma ye k'a fɔ fazakir inna zikra tanfaul mu'minin voilà mamadu mu'minu hakili jigin naam kuma u fɛ u bilasira tiɲɛ i k'a dɔn bilasirali ani ne ala ka jɔnw hakili jiginni ne ala ka yamaruw la fɛnba de don min bɛ mu'minu nafa naam o ye tiɲɛ ye an bɛ ala tiɲɛtigiya yan don dɔw tɛmɛna nin jamana in kɔnɔ yan ani nin dugu in na aw ni ne kun tɛ se ka sigi k'a fɔ ala ko ta bilen mais ala nana n'a ka dɛmɛ ye fo a faamuna ala ka jɔnw fɛ a bɛ minnu sɛbɛ la olu y'a minɛ fo an yɛrɛ ye ala ka dɛmɛ bolo ye k'a dɔn masa ye a ka diinɛ dɛmɛbaa ye anw don anw tɛ o tumana a bɛ wajibiya ne kan yanni n ka tɛmɛ n'aw ye ka taa yɔrɔ jan fo n ka n jɔ ni aw ye hali n'a kɛra miniti damadɔ ye ka se ka silamɛya yɛrɛ di aw ma mun don n badenw siɲɛ caman an ye nin fɔ aw ye ka kɔrɔ fɛn min bɛ an bɛɛ bolo bi ni aw ni ne jigi dalen bɛ o de kan k'o b'an don alijinɛ na n'o ye seli in ye n b'o taa ni ka segin aw ye kalla wa hasha la la seli o ye silamɛya kɔnɔfɛn dɔ de ye mɔgɔ bi seli fo misiri bi bin i kan maa t'i kɔn janɛmɛ kɔnɔ o sabatilen don ala ka kuranɛ kɔnɔ o sabatilen don alakira kuma nɔ bɛɛ la o tumana a bɛ wajibiya an kan n'an ko an bɛ kɛ silamɛ yɛrɛ ye tiɲɛ na fo an ka se k'a dɔn mun ye silamɛya ye ka sɔrɔ ka don a la o tumana an ka kuma fɔlɔ bɛ wajibiya o min kan o de ye silamɛya ye tɔn de ye taabolo don taabolo min ni alahu taala yɛrɛ de ye o taabolo ta k'o k'a ka jɔnw taabolo ye ni min jɛnna n'o ye k'o kɛ i b'ale ala ka dugaya sɔrɔ ni min y'o sɔsɔ k'o sariyaw bɔrɔtɔ i bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ ale ala bolo n'o ye janɛmɛ donni ye ala k'an kisi a ma o jɛ in ani o tɔn in a sigilen tɛ gundo wɛrɛ kan aw ni ne tɛ se ka gundo min faamu o la n bɛ min ɲini n badenw fɛ ni n b'o gɛlɛya u ma n bɛ fɛ u ka n ka kuma ninnu faamu kosɛbɛ peut-être kuma bɛ se ka mɛn nka kumatigi tɛ mɛn al-afradu za'ila fɛn o fɛn ni kelen kelen don i bɛ ban ɔ nka ni ne y'a fɔ ni ne banna aw minnu y'a mɛn aw bɛɛ tɛ ban ɲɔgɔn fɛ a bɛ fɔ o de ma ko kunnafoni o la n'a sɔrɔla dɔ banni silamɛya sira kan n'o bɛ silamɛya bin y'a sɔrɔ silamɛya ko dabilala ɔ nka dɔ de b'a se dɔ ma o de la hali bi misiriw bɛ ka jɔ an fɛ an ka kuma bɛ mun kan silamɛya ye mun ye kɔmi n y'a fɔ aw ɲɛna silamɛya ye ala ka taabolo de ye taabolo min a dogolen tɛ a yirala bɛɛ la n'a bi bɛn i ma i b'a minɛ n'a ma bɛn i ma i b'a to yen nka i y'a kɛ i m'a kɛ a bɛɛ sara bɛ ale ala bolo silamɛya tɛ taabolo dogolen ye jinɛmoriya kan tɛ a wajibiyalen tɛ i ka taa matikala tari i na sa a matimatigi kɛ ko la la la i tɛgɛ bɛ minɛ k'a yira i la i yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ don kɛnɛ kan ne fɛ n baden bɛɛ ka nin de faamu silamɛya la fɔlɔ Voilà. yanni i ka kɛ silamɛ ye Naam. walima yanni i ka kɛ alabatola ye Ɔhɔ. walima yanni i ka kɛ seliwaane ye Ɔhɔ. f'i ka se k'a dɔn mun yɛrɛ de ye silamɛya ye voilà kuma bɛ yan de naam silamɛya kɔmi n y'a fɔ aw ye ɔhɔ n'an y'an ka jamanaw lajɛ naam jamana o jamana Ɔhɔ. a bɛɛ n'a sariya don ɔhɔ a bɛɛ n'a taabolo don ni n ko sariya gouvernement sariya n kan bɛ o de ma jamana si sariya ni si ta tɛ kelen ye a dɔw bɛ se ka kɛ kelen ye nka a bɛɛ tɛ kelen ye bon o tuma na n'an y'a lajɛ an yɛrɛ fɛ mali kɔnɔ yan n bɛ fɛ ka silamɛya de d'aw ma detail la a ka se k'a dɔn min yɛrɛ ye silamɛya ye anw fɛ mali kɔnɔ yan gouvernement ka sariyaw bɛ yen sariya ninnu sigilen don ko a tɛ se ka ɲɛ mali ka kɛ jamana ye min bɛ balo hɛrɛ la ani badenya la fo polisiw ni gendarmew ka ta fɔ sɔrasiw ka ta fɔ kiiritigɛ yɔrɔw ka jɔ ka baaraw dantigɛ dantigɛ ni k'u dansigi dansigi ka bɛɛ ta jir'i la ka bɛɛ ta d'i ma bon o dansigi minnu bɛ yen sariyaw tara o la gufɛrɛnama fɛ ni min minɛna sonyɛni na nin ka da o kan Ni min minɛna binkanni na, ɔnhɔn, nin ka da o kan, wala, ni min minɛna mɔgɔ faga la, ɔnhɔn, o ka kan ni nin sariya in ye, wala, k'o tuma na ni taa kɛra ten, naamu, ko jamana bɛ kisi, wala, mɔgɔ jugu ani tiɲɛnikɛla minnu bɛ jamana kɔnɔ fu bɛ siri olu ka tiɲɛni da la, wala, ne hakili la gouvernement y'a ka sariya ta ten, o don, mais o tali in, naamu, o labatoli, ɔnhɔn. o ti perezidan bonya ye o labatoli o tɛ minisiriw bonya ye o labatoli o tɛ komisɛri bonya ye o labatoli ye jamana yɛrɛ bɛ se ka balo lafiya la cogo min na a labatoli jaabi ye o de ye ɛseke i y'a faamu munna gufɛrɛnama bɛɛ u ka sariya talen don jamanadenw bɛ bɔ nɔgɔ la u bɛ lafiya cogo min na hali n'a ti kɛ ten a bɛ ta o kɔni kan n'a ye sisan a ye gouvernement ka sariyaw sigi kun kɔni dɔn siraba bolitɔ a ye pekew turu kun dɔn a bɛ fɔ n'a sera yan mɔbili bolilaw i tɛ se ka mɔbili boli f'i ka permis ta kɔrɔ de b'a la o mɔbili maa faa man go mɔbili yɛrɛw dama ti maga ɲɔgɔn na o tuma na pɛrɛmi ta yɔrɔ sɛbɛn tɛ o nasi tɛ min bɛ min o kalan de don a bɛ jira e la n'i ma ɲɛ ko i bɛ mɔbili boli n'i sera nin pando in ma i jɔ yen n'i sera nin tasuma bilen in ma i jɔ ni tasuma dɔ wɛrɛ bɔra min tɛ bilenman ye tɛmɛ ayiwa i tɛmɛtɔ jo b'i kinin fɛ mɔgɔ de bolo an ka mali sariya la priorité bɛ droite de la min b'i kinin fɛ o ta ye jo ye a to o ka tɛmɛ n'o tɛ n'i ye o tan bon i ti jo sɔrɔ bon an bɛ ɲininkali kɛ nin sariya in bɛɛ sigira mun kama de tubabuya wala nin sariya in bɛɛ sigira ko niw bɛ se ka kisi cogo min na ka tan ne fɛ a ka kuma in faamu kosɛbɛ bon o sariya minnu tara adamaden yɛrɛw fɛ adamadenya ka kanda ka ɲɛ dɔ kana dɔ tɔɲɔ dɔ kana bin dɔ kan guvɛrɛnama y'o sariya minnu ta o tuma na guvɛrɛnama bɛɛ ka guvɛrɛnama a bɛ fɔ o de ma ko setigi ala ami o ala fana ye a ka sariya ta a ka jɔnw kan gouvernement fɔri o fɔri a fɔ ala min ye a inventeurw da ka bɔ maniyu ji la k'u bila dugukolo kan u bi bo kɛ u sen fɛ fɔ dɔ de b'u kɔ ko ala y'u bɔ ten k'u kɔrɔbaya ka hakili d'u ma f'u ka bigi ta k'a dɔn n'an ye nin kɛ ta kisi bi kɛ n'an ye nin kɛ ta tanga bi kɛ a fɔ olu ka dɔnni bi se k'o setigi ala ta bɔ o tuma na an bɛ ɲininkali kɛ ala kɛtɔ k'a ka diɲɛ gouvernement sigi a ye article jumɛnw de ta et puis a y'a ta mun kama n'an y'o yɔrɔ faamu dɔrɔn aw ni ne bɛ sin k'a faamu ten ko ja seli tɛ maa kɛ silamɛ ye abada k'i te turu ala ye k'o de ye ala batotɔ ye mɛ ne hakili la n'a fɔra a ye l'impôt sara fɛn fila de bɛ sɔrɔ a la ɲɔgɔn fɛ n'i ye impôt sara ko parce que ne ka jamana ɲɛmaa ko n ka nisɔngɔ sara o tuma na ne bi nisɔngɔ sara parce que n ka faama ko ten mɛ n'a sɔrɔla e kɔnɔ ko i ye faama de bonya k'o de la i ye impôt sara an t'i jalaki quoi mɛ n'a sɔrɔla i b'a dɔn min bɛ impôt sara la i b'a dɔn faama bonyani ka dɔgɔ a la kojugu
i ka mobili bɛ boli siraba minnu kan kuran minnu bɛ mɛnɛ i ka gudɔrɔnw kan dɔgɔtɔrɔso minnu jɔra n'i ma bɔ a jɔ kuma kalama fo i k'a dɔn i ka impôt bɛ kɛ k'olu de kɛ hali n'a tɛ k'a ɲɛ kan a dabɔra o de kama
Hayidara o faamuna wa bon o tuma na ni e selila k'i te da dugu la ko i ye ala de bonya ni o ye mɛ ala ye silamɛya yɛrɛ na de ko n bɛna sariya dɔ ta n ka jɔnw kan u ka se ka balo n ka dugukolo kan dɔ kana dɔ tɔɲɔ dɔ kana dɔ ɲimi ko i sɔnni ka jan a ta ye dɔ kana ka se boli dɔ kan ko n bɛ s'a la fantanw a kan'u jigi tigɛ faamaw a kana dansago n'a ka fanga ye tari n ka diɲɛlatigɛ adamadenw bɛ balo u sago la cogo min na o tuma na n bɛna sariya dɔ sigi a ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ wele ko silamɛya n b'a fɛ a ka silamɛya yɛrɛ faamu mun de don n'o kɛra dɔrɔn kaana ninnu mana labɛn o labɛn kɛ a kama u t'a sɔrɔ k'a tromper tari m'a faamu nɛnkunfilatigiw don u b'a fɔ e ɲɛna a ka bilen n'i bɔra yen dɔrɔn dɔwɛrɛ bɛ na u b'a fɔ a ka fin o tuma na ne fɛ ka silamɛya d'i ma de jumlatan n'o ye totali ye i k'a da i tɛgɛ kɔnɔ dɔrɔn o tumana e yɛrɛ b'a dɔn sa n ka kan ka mun kɛ wala naam o la tuma min na alahu taala ye silamɛya nati a ye position fɔlɔ dɔ de ta naam ko pour que jɔn ka sɔn ne bɛna sariya minnu fɔ a ye k'u labato fo n ka n ka fanga yira a la fɔlɔ n'a y'a dɔn ko n bɛ s'a la n bɛ min fɔ a ye a b'a kɛ o la ala ko i tɛ se ka kɛ silamɛ ye fo i ka da la fɔlɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko ma si tɛ yen ala kɔ ma si tɛ yen ala kɔ silamɛya bɛɛ bɛ boli nin kuma kelen in de kɔnɔ kuma kɔrɔmaba don mɛ anw y'a yɛlɛmɛ bi k'a kɛ naganagakanw ye hali ni min sen talonna la ilaha illallah aa n'i bɛ don silamɛya la la ilaha illallah aa a tɛ to ka tele lajɛ wa jeli kan duman ninnu la ilaha illallah olu kan man di ka tɛmɛ an ka alimamiw ta kan aw tɛ la ilaha illallah mɛn olu da o t'u kɛlen ye silamɛ ye wa d'abord

a ka dan a ka danw na dɔ kana dɔ tɔn ala ye an siran an k'a dɔn se min b'ale ye o t'an ye n'an siranna a ɲɛ n'a ko an ka dan yɔrɔ min na an bɛ dan yen mɛ o tɛ ko dogolen ye o sisan e bɔra a ka dugu la e tɛ bamakɔka ye o bamakɔka ka dɔgɔ i nana bamakɔ foyi m'i se yan ala ko tɛ dɛ diɲɛlatigɛ ɲɛɲini o de y'i se bamakɔ diɲɛlatigɛ ɲɛɲini jumɛn wari mɛ n balimakɛ e bɛ wari yɔrɔ dɔn ne yɛrɛ b'a yɔrɔ dɔn wari bɛ kɔmɛrisanw kunna sugu la n'o m'i diya warisow bɛ bamakɔ yan n'u bɛ wele ko banki a tɛ dogo dɛ n'i donna yen u b'a dan fo ka t'u bolongɔni ja i yɛrɛ ɲɛ b'a jatetɔ la bɔn e dun bɔra a ka dugu la ka na wari ɲini na mɛ mun na i tɛ taa banki la ka dɔ cɛ ka k'i kun balimakɛ e ye fɛn dɔ de dɔn ko ni n gosira a la wariko bɛ bɔ n kɔnɔ bɔn o tuma na ni n gosira a la wariko bɛ bɔ n kɔnɔ e siranna ja e b'a dɔn i ka jamana kɔnɔ polisiw bɛ yan zandaramuw bɛ yan u bɛ son minɛ u b'i ɲan ka taa o de y'i siran ka taa wari ta banki la o tumana gouvernement fɔlɔla ka fɛn min jira e la o ye polisi ni zandaramu de ye ko n bɛ se e la jamanaden o o kɛra minkɛ o sɔrɔla k'u ka sariyaw sigi bɛnkan don an ka nisɔngɔw kɛra ka mugu ni kisɛ san ka d'u ma k'u ka walejugukɛla kɛlɛ n'o tɛ polisikɛ walima zandaramukɛ e hakili la u bɛ file fiyɛ maa caman na i b'i ka mɔbili jɔ u fila tɛ se o la o abada han a tɛ se polisikɛ b'a fɔ perere i b'i jɔ ɔn kɛ a bɛ na n'a ko min i b'a deli walahi n'a ti ɲɛ min kɔ yɛrɛ a b'a kɛ ten a bɛ kɛ ten a t'i nɛni a t'i bugɔ abada bɛ n ko kun de b'a la n'o tɛ a tɛ s'i la o a tɛ se a fila i b'a fila fara ɲɔgɔn kan k'u siri ka bila i kun ka taa kɛnɛ kan naam alors mais mun b'i bali o la Naam. ko ni n y'a kɛ Ɔn. o b'a kɔ dɛ kojugu n'o tɛ min kɛlen filɛ ka ne jɔ a fila tɛ se n na nka ni n ye nin walo u ka ca n ye wa ne yɛrɛ ka nafolo de kɛlen bɛ ka mugu ni kisɛ san ka d'u ma n tɛ s'u la o tuma na o la a kelen b'i tɔɔrɔ i bɛ jɛn n'a ye sabu bɛnkan don min b'a kɔfɛ i b'a dɔn o tuma na o de la ala yɛrɛ nana k'a jira a ka jɔnw na janɛmɛ bɛ yen alijinɛ bɛ yen saya sikara bɛ yen kaburu ɲininkakali bɛ yen n'o bɛɛ fɔra i ye ala sɔrɔla ka na n'a ka article ye k'a ka diinɛ dilan k'a jira i la ka sɔrɔ k'a fɔ kuranɛ kɔnɔ sura kɔnɔ sura min bɛ wele ko mumtahina k'a fɔ n'i kɛra silamɛ ye fɛn wɔɔrɔ de b'i ni ala cɛ min wajibiyalen don n'a bɛ sɛgɛsɛgɛ a fɔlɔ fo i ka layidu di o ye article 1 ye ko ne tɛ fila fara ala kan fiyewu n jɛnna ni ala ka sebaaya ye a ye n da a bi n faga n garisɛgɛ b'a bolo lahara ni tɔɔrɔ ani diɲɛ ta a bɛɛ bɛ ala de bolo fo jɔn ka da o la o kɔfɛ i bɛ layidu di ala ma ala ne tɛ sonyali kɛ fiyewu parce que silamɛya ka gouvernement sigira de ko mɔgɔw ka balo hɛrɛ la o tuma na silamɛya fɔlɔla k'a f'i ye n ti fila fara ala kan o mana sabati i bolo dun ko i k'a fɔ n ti sonyali kɛ sabu son tɛ silamɛ ye son bi balo haramu de la ala kira ko mɔgɔ o mɔgɔ la yakbali lahu salata mura'in fi jawfi haram ala mago tɛ mɔgɔ si ka seli la mɔgɔ o mɔgɔ ni haramu dɔrɔmɛ kelen b'i kɔnɔ n'i selila ko hali k'i lafiya ala mago t'a la o tuma na son mɔgɔ min ka baara ye sonyɛni ye o bɛ balo haramu de la haramu bɛ mɔgɔ o mɔgɔ kɔnɔ ala mago t'i ka foyi la o tuma na son tɛ silamɛ ye wa maa yɛrɛ t'a fɛ son ka bɔ i si la o tumana silamɛya ye sonyani interdit sonyani si o si a kɛra ka kogo ta k'i cun mɔgɔ kan ye a kɛra ka mɔgɔ sonya eh, feere la ye a kɛra faama ka surafɛn minɛ ye mhm. a kɛra faama ka kun sigi mɔgɔw kunna ko sɛbɛn ye n'i y'a siɲɛ o de don n'i y'a fɔ fana a tɛ se ka yɛlɛmɛ o bɛɛ ye sonyani dɔ ye faama o faama bɛ balo surafɛn la hali n'a sara alikaba kɔnɔ kafiri bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ Est-ce que o bɛ faamu? A bɛ faamu kojugu. Bon a bɛ ten sonyɛni silamɛya ye sonyɛni haramu. Walahi. Article 3 silamɛya ko n'i kɛra silamɛ ye silamɛ o i kana jɛnɛya kɛ. Nin bɛ kuranɛ sura min na suratu mumtahin. mais an karamɔgɔw sirann'a ɲɛ hmm. ko cɛ t'a kɛ ko musow de ko don ɔ y'a dɔn ni cɛ tɛ fɛn min kɛ hmm. musow de ko don o tuma na o kɔrɔ ye jɛnɛya dagara cɛw ye sonyɛni dagara cɛw ye eh. jɔbɔrɔ n'i y'a tigi ɲininka a t'a f'i ye ɔhɔ karamɔgɔkɛ min ko musow de b'a kɛ dɛ ah. e k'a ɲininka ko jɛnɛya bɛ daga cɛw ye wa a b'a f'i ye ko ayi o tuma na o kɔrɔ ye jaa cɛ yɛrɛw b'a kɛ article 4 naam i bɛ layidu di ala ma n ti jɛnɛya kɛ i bɛ layidu di ala ma n ti n den faga wala fɔlɔ fɔlɔ naam magan kafiriw yanni silamɛya ka na ɔhɔ ni denmuso kun wolola arabuw bara dɔrɔn ɔhɔ tel que magan mhm, ani madinɛ hijazu zamana bɛɛ ɔhɔ u bɛ denmuso dingɛ de sen ka denmuso ɲɛnama don a kɔnɔ naam ko denmuso wolo ti fosi ɲɛ ɔhɔ n'a ma den wolo k'i tɔgɔ tiɲɛ ko a tɛ se ka dɔrɔmɛ ladon du kɔnɔ naam e bɛ kuma in faamu kojugu o kama u kun b'u denmusow ɲɛnama faga mais silamɛya nana k'o kɛlɛ wala ko i ti kɛ silamɛ ye fiyewu f'i ka layidu di ala ma ko ne ti n den faga tiɲɛ mais n'a sɔrɔla ne hayidara de kun ye nin sɛbɛn yan sɔrɔ u kun ye n bɔ jamana kɔnɔ joona kɛ walahi mais u bɛɛ ko kuranɛ kuranɛ mais wulibali minnu bɛ kuranɛ na a bɛɛ y'i sen d'a kan tewu An bɛ se ka taa ten i ka seli a seli de bɛ maa don alijinɛ la ala de ko a' ka seli awwal ma yuhasabu bihi llahi al-abda yawm al-qiyamati as-salatuhu lahara don ala bɛ fɛn fɔlɔ min ɲininkakali kɛ mɔgɔ la o y'i ka seli de ye ni seli ɲɛna baara ɲɛna ni seli tiɲɛna baara tiɲɛna mais K'a sɔrɔ alakira ye selila waanɛw su seli a ka misiri kɔnɔ maa m'u kɔn jahanɛmɛ kɔnɔ walahi minnu selila alakira ka misiri yɛrɛ kɔnɔ walahi walahi naam n bɛ na article 5 ɔhɔ i bɛ layidu di ala ma n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ wala n namara kɛ n sen kɔrɔ n bolo kɔrɔ ɔhɔ o dɔ kun ye musow kun bɛ kɔnɔ ta tulonkɛ la ɔhɔ k'u kɔnɔ jilama to mɔgɔ t'a kalama u bɛ taa furu cɛ dɔ ma u bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'o de den don k'a sɔrɔ u yɛrɛ y'a dɔn o den tɛ o n'a nasira caman o kun bɛ kɛ o ye namara ye sen kɔrɔ bon bolo kɔrɔ o ye namara si bɛɛ ye c'est à dire namara tɛ silamɛya la lakurula namara tɛ silamɛya la n'i kɛra silamɛ ye i tɛ namara a wɔɔrɔnan n'o ye article 6 ye ko ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na ne pɛrɛlen don n b'a kɛ voilà wa silamɛya bɛ bɛn nin wɔɔrɔ de ma o don kɛ ne hayidara ma nin fɔ dɛ ah, alikuranɛ suratu mumtahin ala ye layidu min ɲini kira fɛ ko a k'a ta jɔn kan ni min bɛ kɛ silamɛ ye nin don bɔn o tuma na sisan aw ni ne bɛɛ y'a faamu ko ja silamɛya nana de an jogo ɲɛni kama an kana ɲɔgɔn tɔɲɔ an ka balo halala la an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn ye o tuma na silamɛya nana diɲɛ lafiyali de kama bɔn ne bɛ min jira aw la sisan n'a fɔra a ye seli an y'an ka du bɛɛ ci ka fara misiri kan seli da don mɛ ɲamɔgɔden bɛ ka caya halala ye seli da don minijupu serererikari mɔdo kanban ni julankolonbɔ denmusomu kɛnɛba kan jɛnɛyaw cɛkɔrɔba dutigi silamɛ selila waanɛ ka da la cɛw ni musow ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ aw k'a lajɛ tan o tuma na silamɛya ka gouvernement kiriyera kun min kama a ye fɛn ɲɛ bilen wa kɔri a ma foyi ɲɛ ala ka cɛ dɛmɛ amin o tuma na fo an ka segin ye de silamɛya la seli tɛ walahi o tuma na seli donna silamɛya la cogo min na an bɛn'o de fɔ aw ye sisan wala mɛ n b'a fɛ a k'a faamu seli ye silamɛya fɛnba dɔ de ye a b'i n'a fɔ ni mɔgɔ min ko i ma ko mɔbili boli sariyaba ko mɔbili boli fɛn gɛlɛnba ye pɛremi sɔrɔ ye n'o fɔra i ye o tɛ nkalon ye o nka kuma dɔ de don n'i ye pɛremi sɔrɔ ka ban k'o ye mɔbili boli ko bannen ye o t'a bannen ye dɛ e ye pɛremi sɔrɔ e y'i kari mɔbili kɔnɔ dɔ b'a jɛ asiransi tɛ mɔbili la i taara dɔ den faga i tɛn'a dɔn pɛremi jɔyɔrɔ t'o la ɔ ja a bɛɛ tɛ pɛremi dama ye ja dɔw yɛrɛ b'a la koyi ahan baasi tɛ o tuma na ni seli donna silamɛya la fo an k'a dɔn seli ye silamɛya fɛnba dɔ ye nka fɛnba wɛrɛw bɛ yen minnu ka jugu ka tɛmɛ seli kan n'u bɛ seli halaki ɲɛ kɔmi n'a yɛlɛ kɛnɛ kan tiɲɛ de don e ye baara kɛ ɲɔ caman sɔrɔla mɛ e bɛna ɲɔ kɛ jiginɛ de kɔnɔ ja e kɛ o kɛ ka ɲɔ kɛ jiginɛ kɔnɔ son bɛ e kɔfɛ u bɛna ɲɔ bɛɛ cɛ ka taa dugu jɛra e nan'a sɔrɔ ɲɔ tɛ yen san wɛrɛ kun i ye sɛnɛba kɛ ka na jiginɛ fa kun yanni ka dugu jɛ i y'a sɔrɔ ɲɔ tɛ yen o tuma ne ko sɛnɛ in de ɲɛ bɛ ɲini wa min bɛ ɲɔ tiɲɛ o de ɲɛ bɛ ɲini min b'a tiɲɛ kɛ o de bɛ ɲini dɛ ne hakili la min bɛ ɲɔ tiɲɛ sisan o de ɲɛ ka kan ka ɲini kɛnɛ kan bon o tuma na an k'a dɔn n'an selila ala de y'an bila o la mais an k'a dɔn mɔgɔ bi seli ka san ba kelen kɛ seli la mɔgɔ kɔrɔfɔ ko kelen a b'i ka san ba kelen seli bɛɛ jeni k'a ban pewu k'a k'i n'a fɔ i ma deli k'a kɛ o tuma na n'a sɔrɔla seli ka bon fɛn min ka jugu seli ma fo an k'o fana dɔn kari seli na to an bolo cɛkɔrɔba a bɛ cogo di hmm. ala kira kalenna ko kafiri donni ka nɔgɔ alijinɛ na ala bolo ka tɛmɛ deyusu kan cɛkɔrɔba a bɛ cogo di duyusu de ye hmm. u ye ala kira ɲininka ko deyusu ye mun ye kira ko duyusu de ye muso eh, cɛ min ti keleya muso la i muso b'a pari i ɲɛna ka bɔ ka taa n'a yɛrɛ ye dugu kɔnɔ ka na i tɛ keleya la o de bɛ wele dayusu lahara don kira ko kafiri alijinɛ sɔrɔ ka di dayusu ye karamɔgɔw ye nin kalan nin b'an ka hadisa bɛɛ la bon n'o sabatira cɛkɔrɔba bɛ cogo di e denmuso ninnu b'i ka so ye u furulen tɛ cɛ ma produit bara ninnu ni min gɔntanna u bɛ bɔ sanba bɛ taa ni dɔ ye musa bɛ taa ni dɔ ye karima faamu olu kelen bɛ k'e ka du fa ye e cɛkɔrɔba mana bana o sungurubaw bɛ tila ka e furakɛ n'u ka jɛnɛya kɛli sara ye denmuso min cɛ t'a fɛ o bɛna e ka so kogo jɔ o bɛ e ka ordonnancew sara o bɛ dulokibaw tigɛ bɔ a la wa a bɛ taa n'o ye juma na aw m'a dɔn hali fɔlɔfɔlɔ kafiri minnu tɛmɛna o ka fusa ni cɛkɔrɔba selila ye wa kuma bi yan de
kuma in bi yan de ne fɛ an bɛ ka min faamu o ye nin de ye silamɛya nana de k'an bɔ bolo la sonyani ka dabila bɛnkanni ka dabila ɲɔgɔn tɔɲɔ ka dabila hasidiya o ka dabila n'o kɛra diɲɛlatigɛ bɛ balo a sago la komi gouvernement sigira jamanaw kɔnɔ cogo min n'an hakili tora nin na dɔrɔn an bɛ lafiya
o de la san o san dɔnba su ninnu na n bɛ n ka wele da an ka fanga ye hmm. k'a wulibali f'u ye ni Mali fanga ye Hayidara lamɛn walahi an bɛ balo lafiya la. an ka jamana bɛ taa ɲɛ n y'o de f'u ye
plan mana bonya cogo o cogo ni ala ta bɔra a la foyi tɛna a place la halaki kɔ mɔgɔ tɛ se ka keguya ala ye o
fanga yɛrɛ tɛ se ka bonya ala fanga ye o la ne fɛ ka min fɔ n y'o fɔ ka kɔrɔ n bɛ segin a kan donba su in na n'o ye isra wal miraji su ye an ka kira ka sanayɛlɛba su n'o ye nin arajaba kalo in ye n b'o wele da an ka mali fanga ye o tɛ wele wɛrɛ ye se ye ala ta de ye a bɛ dɔ bila a la bi sini a bɛ dɔ wɛrɛ bila a la
minnu b'a la bi kunun n'i kun y'a f'u ye k'u dɔ bɛna kɛ faama ye u bɛ yɛlɛ i la u b'a fɔ koloni filila filila mɛ u kɛra a ye bi u bɛ bɔ a la sini f'u k'o faamu n'u y'a faamu k'a fɔ diɲɛlatigɛ yɛrɛ ye bila ɲɔgɔn nɔ na ye dɔ de bɛ taa dɔ bɛ na ni fanga y'o faamu dɔrɔn baara bɛ ɲɛ o la an bɛ wele min da mali fanga ye i kɛra faama si o si a dɔn ala jan b'a ka jɔn na dɛ ala jan b'a ka jɔn na
n'a sɔrɔla ala b'an da k'an di maa ma min b'an foroki ka dumuni ten olu kun tɛ kɛ faama ye bi fanga mana bonya cogo o cogo n'i y'i ka maradenw tɔɲɔ ko se b'i ye k'i tugu k'u tɔɲɔ fo ala k'i ka fanga bɔ yen a mana bonya cogo o cogo joona kɛ firawuna ye san kɛmɛ naani kɛ fanga na walahi kitabu dɔw ko ten naam san kɛmɛ naani fanga- faama don a bɔra faamaya la ka kɛ ala ye ɔhɔn mɛ o m'a to ala y'a halaki Walahi. firawuna ko bɛɛ ma ko ale de ye ala ye ana rabbukumul a'la Mhm. ko ne firawuna de ka kan ka bato firawuna yɛlɛmana ka kɛ ala ye mɔgɔw b'a bato
mɛ firawuna yɛrɛ woloden dɔ an'a muso dɔ olu ma jɛn n'a ka alaya ye u y'a dɔn ala tɛ o firawuna yɛrɛ y'a dɔn ale yɛrɛ tɛ ala ye mɛ ni bonya sera yɔrɔ dɔ la i b'o de wele n'a sɔrɔla jala wɛrɛ bɛ perezidanya kɔfɛ i n'a sɔrɔ perezidanw bɛ kan k'o ɲini u kun tɛ dan perezidanya ma
mɔgɔ tan k'i ye se dɔ sɔrɔ i mago bɛ ɲɛfɛ se de la
se min bɛ o sanfɛ o tuma na i bɛ to ten ni waati ɲɛn'i ma fo i bɛ taa kɛ ala ye a bɛ bɔ perezidanya la i bɛ taa kɛ ala yɛrɛ ye i bɛ bato firawuna kun sera yen
Mɛ o perezidanw tɛmɛna o perezidanw tɛmɛna jamanaw na yan u kun bɛ sɔɔni u kun kɛra u bɛɛ u ka jamanadenw ka ala de ye n'i ye denmisɛnninw ɲininka dɔrɔn ko ala ye jɛni ye u b'o perezidanw tɔgɔ f'i ye o bɛɛ tɛmɛna nin dugukolo in kan yan o ma mɛn yɛrɛ n tɛ jamana tɔgɔ fɔ nk'o dɔnnen don kari m'a faamu de
ka na se an yɛrɛ baara ma yan bi o tuma na o la ne bɛ min fɔ faamaw ye ne m'a f'u ka saraka bɔ n m'a f'u ka wari ta ka di maa ma mais i bilala baara da min na a kɛ a tiɲɛ kan faama ka yiriwali a n'a ka ɲɛtaa a bɛ laadiriya de mais faama caman t'o ye o bɛɛ b'a fɔ de ye n bɛ n ka avenir dilan i tɛ se k'i ka avenir dilan e ma se k'i ka aller dilan i bɛ se k'i ka avenir dilan wa avenir o bɛ na de mais i wolotɔ i ma dilanli kɛ o kuma in na dɛ i wololen kɔ i ma fɛn dilan o kuma na dɛ i kɔrɔbayalen kɔ i kɛlen faama ye de maintenant i ko avenir mais avant k'i ka kɛ faama ye i tun bɛ faama min bolo k'i bɔ denmisɛnniya la k'i kɔrɔbaya kɔrɔbaya i bɛ taa sigi banc kan kuma dɔrɔmɛ fila fila bɛ d'i ma avenir labɛn kuma kun t'i bolo o kuma dɛ mɔgɔw de y'i dɛmɛ k'o baaraw kɛ ni Ala ka jɛn ye a dɔ o Ala kelen bɛ yen tari i m'a faamu et puis faama si tɛ yen min y'a ka jɛrɛlen dun. ayi n'an ka mɔgɔw halaki ka nafoloba jɛrɛ avenir ɛ ala mɔgɔw bɛ tila k'a ndaraki i la kɔngɔ b'i denw faa yan walima i ni bɛ tigɛ ka taa u b'a don dulɔ la yan ala b'i kɛrɛ wa jahanamɛ kɔnɔ mɔgɔ tile bɛ diɲɛ ban wa o tɛ se ka kɛ
o o la ne bɛ wele min da mali fanga ye pour que an ka jamana in ka bɔ nɔgɔ la pour que an ka jamana in ka bɔ nɔgɔ la a tiɲɛ ye min ye u ka baara kɛ tiɲɛ kan mais ala tɛ hinɛ jamana si la ko misiri ka ca a kɔnɔ
ala tɛ hinɛ jamana si la ko a bɛɛ bɛ seli la nkalonfin ni seli don mali dugukolo yɔrɔ bɛ sɔrɔ bilen ten ma turu yɔrɔ min na wa mais ɲɛgan ni ɲani min b'an kan a bɛ jamana jumɛn kan jamana si jamana si an ka ɲani ye selibaliya ye sunbaliya don misiri bɛ ɲini ka caya an siso ye o ye selibaliya ye bilen mali ka ɲani ye ala weelebaliya ye don o don karamɔgɔw daji bɛ ka kuranɛw ɲigin ko an bɛ dugawu kalan na dɔ bɛ fara balawu kan an ka kan ka kekuya k'o ɲɛɲini sa an ka ɲani ni ɲɛgan kuranɛ kalanbaliya tɛ
An ka ɲani ni ɲɛguwan, wurudi kɛbaliya tɛ, kɔlɔsi bɛ dilan Mali la yan de. Tari i m'a faamu. Mais n'i y'a ye o bɛɛ la an tɛ bɔ an nɔ na, an ka kan k'a ɲɛɲini. Ɲɛ min b'a la, Mali fanga, Mali faantanw ntɔɲɔlen don. Mali faantanw ntɔɲɔlen don. Tant que k'o to senna, ni karamɔgɔw ye fɛn o fɛn fɔ aw ye u y'aw nɛgɛ u bɛ ka k'a ka wari dun k'a fɔ a ma tama di ne ma ne bɛ k'a tɛgɛ minɛ ka sira jira aw la n'a ye baara k'a la a ka fanga bɛ taa ɲɛfɛ bilahi n bɛ kuranɛ kalan n bɛ tawureta kalan n bɛ don kaliwa la nin bɛɛ nkalon tiɲɛ yɛrɛ ye min ye mali fanga a ye kɛ laadiri ye a ye baara kɛ tiɲɛ kan a ka kiiri tigɛ yɔrɔw la a y'a janto faantanw ka hakɛ la a pɛridilen to hmm. eh, bani ni jantor'o la ko faantan sera ka d'a la ko mali kɛra demokarasi jamana ye sa hmm. eh, ala an bɛ ala ka hɛrɛ sɔrɔ sa maa tɛ se k'o bali sa mɛ ni demokarasi danna suluyebatigiw dama ma hmm. ni demokarasi danna tubabukan fɔlaw dama ma aa o na kɛ se demokarasi ye dɛ fantanw da t'a la dɔwɛrɛ ye tɛgɛrɛ fɔ kɔ Walayi. ɛ n'u ye dutigi wele ka kɛmɛ duuru d'o ma Ah. o bɛ dudenw wele a ye tɛgɛrɛ fɔ banna ɛ dudenw bɛ bɔ mun kalama o la foyi oyi ne ye min fɔ mali ɲɛmaaw ye naam a ye ko in sɛgɛsɛgɛ ɔhɔn minnu b'aw ka biro sɔrɔ olu bɛ min fɔ aw tulo b'o de la n bɛ nin min fɔ n b'a fɛ mali fanga ka nin ta en considération walahi n'u ye nin bila bilahi an ka ɲɛtaa bɛɛ nkalon sɛrifu usumani madani hayidara ko ten n tɛ ka k'a fɔ kitabu wɛrɛ la n tɛ ka k'a fɔ inizila la zabura tɛ ne ye waajulikɛla de ye bɛɛ n'i ka baara don ne ye diinɛ min kalan n'a bɛ fɔ o ma silamɛya don o don ni ɲɛmaa yɛrɛw b'a la a ye silamɛw wele u k'an laadi u ka tiɲɛ fɔ an ye an y'an ka perezan ye tele la a bɛ ka k'a fɔ ko a y'a fɔ bɛɛ ye ani diinɛ ɲɛmɔgɔw ani diinɛtigi bɛɛ n'u y'u ye fili la u k'u bɔ fili la ee jɔn de b'aw bɔ fili la diinɛ ɲɛmɔgɔ diinɛ mɔgɔ jumɛn bɛ yen min bɛ se ka aw bɔ fili la minnu b'aw bɔ fili la olu bɛ duguma de olu t'a ka biro da sɔrɔ janko k'a kɔnkɔn a olu b'aw bɔ fili la cogo di minnu kan k'a bɔ fili la aw n'olu da bɛ filen kelen na o ye jalamugubatigiw de ye a bɛ avion billet don olu de ma k'u lahiji olu de b'a a ka a musow ka denkundi yɔrɔw la ko an ka karamɔgɔkɛ ɛ olu bɛ fililen fɔ i ka kɛmɛ bɛ min kɔnɔ a t'a fɔ abada a tɛ fɔ o
olu bɛ fililen fɔ olu bɛ fililen dɔn e fililen ye olu bolo ni san yɛlɛmɛna i ma fɛn di u ma o de y'i fililen ye kɛ halo ami. karima faamu dɛ mais ne bɛ wele min da fanga ye ala tɛ maa kɛ faama ye gansan ne fɛ u k'u ɲɛmada kosɛbɛ fɛn min ka jugu fanga ma tɔɲɔli don ni mali fanga sera k'o jate minɛ olu sigilen bɛ ni min nana fɔ ye min bɛ taa fɔ ye fantan ka kuma tɛ ile bara sɔrɔ kɔ fantan ka kuma tɛ se ka faama fɛ yen sɔrɔ o bɛ burun duguma yan de sen bɛ d'a kan kuma o kuma bɛ se sanfɛ waritigiba ka kuma setigiba kuma ɛ olu bɛ tɔɲɔ wa olu bɛ se ka tɔɲɔ wa e sigi bɛ min kan olu yɛrɛ sigi b'o de kan a bɛɛ ɲɛ bɛ yeta kelen na olu bɛ se ka tɔɲɔ wa minnu tɔɲɔlen don u bɛ duguma yen u tɛ sanfɛla sɔrɔ wa ala mago bɛ olu dɔrɔn de la olu ɲɛji an'u ka ala welekanw bilahi mɔgɔ tɔɲɔnen o k'a fɔ ala nin kɛ mali mori n'a karamɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a n'a se labɛn o dugawu kelen b'a bɛɛ ta tiɲɛ bilahi la yazi o ti kunbɛn dɛ amiina o ti kunbɛn dɛ alors o la mali ɲɛmɔgɔw u b'u ka ankɛtiw kɛ cogo dɔn anw t'u dege o la anw b'u bila yen u ka dugumana ankɛti ka ɲɛ se tɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye jo t'i bolo jamana in kiri la a fɔlɔ yɛrɛ ye min ye ɛ a tɛmɛna ne ni waritigi cɛ ne ka nasɔngɔ bi n kamana gan i bɛ papiye don ko a ye taa n'a ye faama fɛ i ka papiye bi san duuru kɛ a tɛ bouger k'a bɛ taa min i b'a di sekeretɛri yɛrɛ min ma n'i m'i ka nasɔngɔ bɔ ka di o ma o t'a don enveloppe yɛrɛ kɔnɔ k'a bila sira a bɛ taa deuxième bureau min na a bɛ jɔ yen n'i ma taa juru ta k'i muso ka fini bɛɛ feere ka taa waa duuru sara yen a tɛ a tɛ tɛmɛ ɛɛ ala fantanw tɔɲɔlen don o la vraiment mali fanga An bɛ wele min da aw ye ɲɛmɔgɔw a y'a ɲɛɲini kosɛbɛ a y'a ɲɛɲini fantanw ka papiye t'aw bara sɔrɔ wa a yɛrɛw tɛ ye fana n n b'o fɔ n bɛ segin a kan wa a yɛrɛw tɛ ye fantan t'a ye usumani madani hayidara kan don le vingt-neuf douzième mois quatre-vingt-quatorze a t'i ye a a y'a to a ka ye fantanw fɛ kɔni n'o tɛ faamaw a n'olu bɛ ɲɔgɔn bolo sa a y'a to a ni fantanw ka ɲɔgɔn ye a y'u wele so a k'u lamɛn o b'a o bɛ barika don a ka fanga na wa o bɛ ala ka hinɛ jigin jamana kɔnɔ bilahi mali filɛ difikilite fɛn o fɛn na bi ni faamaw sɔnna ka kɛ laadiri ye ka baara kɛ tiɲɛ kan bilahi ala bɛ hinɛ an na sa an bɛ lafiya n'o tɛ moriw ta fa tɛ sa a y'olu ta to yen a y'olu ta to yen n'o de fɔ ye ni nafa bɛ gingin la donso t'a to yen n'ala tun ye hɛrɛ y'u la a tun t'u bila aw ka biro da tapeli la bilahi a tun bɛ aw de bila u weleli la nka n'i y'a ye u bɛ aw nɔfɛ suliye jɔsi la ala ma hɛrɛ de y'u la an bɛ kuranɛ kalan dɛ an bɛ dugawu k'i ka fanga ye n'u bɛ se o la u yɛrɛ de bɛ kɛ faama ye n'i y'u koyo koyolen ye dugu ma u ma ban fanga na u m'a sɔrɔ de wulibali don dɛ o tuma na ala ye fanga di aw minnu ma a ye kɛ laadiri ye fura o fura bɛ fanga na Nasi o nasi bɛ yen dernier cri faama ka kɛ laadiri ye sɛbɛn dernier cri faama ka kɛ laadiri ye n'o tɛ hali n'u y'i bila dababara kɔnɔ n'i ye ala ka jɔn tɔɲɔ ala b'i ta tiɲɛ ye fanga bonya t'o la bilahi n bɛ fɛ an ka fanga ka da o la an dalen b'u la cogo min na u bɛ fɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan cogo min na u k'u janto dugumana na dugumana min ka misɛn parce que ala y'o de fɔ ala kira ko solasilam ko ala y'a fɔ hadisi kudusi la ko ne ala ma dimi fo ne yɛrɛ ala ma dan ye dimi min na o ma kɛ foyi kama fo setigi ka fantan tɔɲɔ dɛmɛbaa tɛ fantan min na ne ala kɔ c'est-à-dire n'a sɔrɔla ale ala bɛ dimi dan t'a ka dimi min na o de ye a k'a ye setigi ka fantan tɔɲɔ fantan min tɛ se k'a yɛrɛ venger aa o bɛ ala tɔɔrɔ ni ala dimina o la n'a ko masiba bɛ jigin faamaw tɛ lafiya ayi fiyewu o siga bɛ maa na i ka fanga mana bonya cogo o cogo faama joli galonna ka bɔ yen n'aw sigira o ka ca o a caman a galonna ala min fɛ o kabakolo falenna de ye o masa kelen de bɛ yen wa a bɛɛ binna a ka danaya de kɔnɔ han a si ma bin k'a fɔ ni n ka morikɛ ma ɲɔgɔn ye a bɛɛ binna de k'u ka morikɛ t'u ka lili ka ye o tuma na san o san bɛ wele min da mali fanga ye kɔnɔnajɛya bɛɛ la nin don anw t'u ka biro daw sɔrɔ ko an bɛ kuma u fɛ parce que faantan kun ka dɔgɔ o la bi ɔ nka n'ala ye kuma ta fiɲɛ ninnu na ni fiɲɛ y'a da u tulo kan n'u ye baara kɛ n'a ye an bɛ lafiya n b'a dɔn u bɛ n ka kasɛti ninnu lamɛn koyi mais u t'a lamɛn ko a ka d'an ye koyi a bɛ ta ka taa di u ma u k'a lamɛn de tari u na se k'an gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ an tulo b'o caman na o tuma na an b'a fɔ fanga k'a mɛn n'u ma sɔn min ma garibukɛ in yɔrɔ man jan filɛ bankɔni kuluda in na yan pɛrima fam de ne pɛrɛlen don ni karamɔgɔ min ko tiɲɛ tɛ zandarameri ko tɛ polisi ko tɛ faamaw k'o wele ka n wele anw bɛ nɔɔni kɛ kuranɛ badingɛw de kɔnɔ an tɛ jigin danganda wɛrɛ la yen kɔ

amin o la sa n badenw o tuma na toujours an bɛ oh. ala deli oh. an ka jamana ye an ka jamana in a bɛ ala de bolo an b'a ɲini ala fɛ hali bi tiɲɛ ala k'o dɛmɛ a kɔnɔ yarabi ala ka nkalon labila faama minnu bɛ fɛ jamana in ka taa ɲɛ tiɲɛ kan an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'an n'u dɛmɛ hali bi ala ka hakili ɲuman di an n'u ma mais faama minnu k'u bɛ jamana k'u sago ye se u yɛr'u ka nemuruba n'u sago yarabi ni min bɛ tuubi ala k'o tuubi ni min tɛ tuubi ala k'o walaki ka bɔ yen ka dɔ wɛrɛ bila o nɔ na ala k'an yɛrɛ kɛ jamanaden ɲumanw ye ala kana an k'a tiɲɛbaw ye ɛ masiba min b'an ka jamana kɔnɔ aw ni ne an bɛɛ b'a kalama an bɛɛ ka kan ka ala wele a la n'o ye kɔrɔnako in ye mɔgɔ si tɛ kɔrɔna an badenw kɔ maliyɛnw don hali ni maliyɛnw tɛ mɔgɔw don an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an fa adamadenya la jango maliyɛnya faral'o kan o dama tɛ i man'a mɛn ne sen tɛ nin kɛlɛ in na a tigɛ ko ɲuman don n'a ma tigɛ ka ɲɛ i sen b'a la dɛ o la a ka kan kɔrɔna ko in a ka bɛɛ hami ko bɛ kɔrɔ fɛ siga foyi t'a la ko b'an ka jamana kɔrɔ fɛ an bɛ dugawu kɛ min na a bɛ ban hɛrɛ ni tiɲɛ na cogo min na yarabi ala ka na n'o sababu ye ala k'a ban tiɲɛ kan an ka jamana in ala k'a bɔ sa jugu la ne ye nin fɔ ye siɲɛ caman n'an y'an ka ko bɛɛ bila ko tubabu ah. an bɛna a y'an ɲɛ na o an bɛna a y'an ɲɛ na ne ye nin fɔ aw ye a mɛnna a ma a ma labato mais bi a yera sa o tubabu anw de bɛ tubabu bolo ko anw ko anw ye an ka indépendance ta o indépendance bɛ min taabolo tɛ mɔgɔ minnu na ni walikan tɛ aw ka hɔrɔnya a b'o suɲɛ wa o tɛ sɔrɔ abada abada mali kɔnɔ yan n'i tɛ tubabu ka kan mɛn e bɛ jate maliyɛn ye wa e bagan bi filɛ de yɛlɛ bi k'e la k'i ti tubabu ka kan mɛn ɛ jamana yɛrɛ min taabolo ye n'o ko ale kɛra hɔrɔn ye o yɛlɛko kuma da kɔni bilahi finimugu dulɔki bɛ ye jeninkana baga kɔ burusuwari gaba ne fɛ nin bɛɛ de ka ye nin ka faamu tele ni arajo foyi tɛ fɔ tubabu ka kan kɔ n'i bɔra mali la ka taa faransi ka bɔ faransi ka na mali la a fila bɛɛ ka kan naam e ti foyi mɛ yen tele la tubabukan kɔ ɔhɔ ani arajo wa n'i nana yan i ti foyi mɛ a la tubabukan kɔ ani arajo walahi mais faamaw fanga ɲinitɔ u ti tubabukan fɔ dɛ naam ayi a fɛn o fɛn bɛ taa burusi kɔnɔ tubabukan ti b'u da abada ni min bɛ filakan fɔ u bɛ filakan mɛnnaw bila ka taa ye Awɔ. a ye fara an kan n ka fanga sɔrɔ n bɛ misi misi balo d'a ma n bɛ kɔgɔ kɔgɔ kɔmande a ka misiw b'o dun o ti o ti fɔ tubabukan na dɛ o bɛ fɔ filakan de la n'u taara bosow fɛ yen dun k'an b'a dɛmɛ an bɛna kɔbaw dilan ye o ti fɔ filakan na dɛ bosokan n'u taara bamananw fɛ yen dun ha an bɛna sari ni daba d'a ma an bɛna misiw san ka d'a ma o ti fɔ tubabukan na dɛ bamanankan ɔ ni fanga sɔrɔla dun ɛɛ o y'a bannen ye koyi ɛɛ tɔw ninnu bɛɛ tɛ lagalagatɔw ye wa olu ka kan bɛ fɔ bilen wa à partir aujourd'hui premier ministre a voyagé le président il est venu ala ka cɛ dɛmɛ ala ka ni dɛmɛ ayidara fɛn o fɛn bɛ kɛ jamana in kɔnɔ yan jamanaden kɛmɛ o kɛmɛ e a la bi kɔnɔntɔn t'a dɔn fɛn o fɛn bɛ sen na foyi ye bilahi fɛn o fɛn bɛ kɛ mali kɔnɔ yan n bɛ nin wele da mali fanga de ye jango arajo minisiri ani tele minisiri bilahi n'u m'a lajɛ dɔɔni ka réunion wɛrɛ kɛ information ko la u k'a dɔn maliyɛnw tɛ foyi kalama foyi yɔrɔ jan na mɔgɔw tɛ dɛ bamakɔ yan bamakɔ yan tubabukan mɛnna man ca o mɔgɔ tan kun bɛ bilahi kɔnɔntɔn lɛtiri jira kɔnɔntɔn na u tɛ foyi dɔn a la bon jamana min bɛɛ ye bamanandenw ni bamanankanfɔlaw ye o ɛ n'a fɔra olu bɛ min mɛn a tɛ f'u ye journal parlé mana ban fo n'i ye mɔgɔ ɲinink'i kɛrɛfɛ ɛ o ko di de n tɛ masiba dan ye nin ye bɔnɛ ye bilahi han bamanan n'u ko bamanankan bɛ fɔ a la bamanankan bɛ fɔ miniti damadɔ de et puis o ye kunbabaninw dama de talen ye ko o nu tigɛ tigɛ fa a b'a fɔ arajo minisiri ye Ko Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ko ten, naamu, ko Mali kunna sirila min b'an ka jamana kɔnɔ an t'a dɔn ko parce que a bɛ fɔ tubabukan la an tɛ tubabukan mɛn. an t'a mɛn, naamu, U k'a lajɛ dɔɔni ka segin an fakan ma, ɔhɔn, an tɛ kɛ tubabu ye. la, Wa tubabukan kalanni yɛrɛ ma foyi ɲɛ anw ye. a ma foyi An filɛ o tubabu ka balawu kelen de kɔnɔ nin ye. walahi, Ko an ye indépendance ta. ko ten, e mɔgɔ min tɛ fɛn k'i yɛrɛ ye e bɛ se ka indépendance ta abada i tɛ se i t'i ka kan fɛ i t'i yɛrɛ fɛ e ni indépendance ɔn i b'o suɲɛ wa a y'an ka kan fɔ an ye walayi tubabu ko in u ye min d'an mɔkɛw kan an b'a dɔn wa hali bi u bɛ ka k'o da an yɛrɛ kan kɛnɛ kan u bɛ ka k'an dun fo an golo olu de ka balawu fil'an nɔfɛ nin mais an b'a ɲini ala fɛ yarabi an ka jamana bɛ kisi cogo min na ala m'a kɛra kɔrɔna kelen yarabi ala ma ji kɛra a la minnu sara kaban yarabi ala kana dɔwɛrɛw faga bilen ala k'an bɛɛ sababu kira hɔrɔma kosɔn salli ala rasul an b'o wele de da o dugawu kɛ bɛɛ ka kan ka dugawu fana kɛ a ka kan Ɔ nka an bɛna kuranɛ kalan sa an bɛna nin kɛ ne kɔni bɛ min wele da fanga ye ɛ u yɛrɛ ko politigi ɔ politigi la a tɛ bali ka kɛ o n'o tɛ faama yɛrɛ y'a dɔn nkalon don an n b'a dɔn bilahi ne seere dɔ bi yan anw delila ka taa faama dɔ fɛ yen n tɛ faama tɔgɔ fɔ an dunanama de taara yen A wajibiyalen don n'i dunanama nana i ka dugu ɲɛmɔgɔw fo, voilà an taara alimami fo, alimami ko taara an taara u ka faama fo wa? Ɔnhɔn, aa an ko an ma se, a ko ko an ka kan ka taa, ɔnhɔn, ko sabu jamana ni Ala y'a fanga di min ma don min na, ɔnhɔn, k'o foli tɛ juguman ye, ɔnhɔn, ɛ ne ko an yɛrɛw ta o tɛ anw ma baasi ye koyi, unhun, n'a ko an ka taa yɔrɔ o yɔrɔ, unhun, anw ye dunanw de ye, unhun, an bɛ taa, unhun, ɛ u ko baasi tɛ o tuma na an ka taa u ka faama fo, naamu. seerew bi yan han an taara faama fo faama y'an kunbɛn k'an reçoit a ko Haidara i nali diyara an ye nka i nana sɔrɔ gɛlɛya min b'an fɛ yan bi n'an b'o yir'i la i ka kalanyɔrɔ la i ka ala sɛbɛkɔrɔ wele a k'o ye sanji ko ye
ko sa tɛ na yan ko janko ɲinan yɛrɛ sa yɛrɛ ma na fiyewu ko bɛɛ sirannen don n taamaɲɔgɔn bi yan a kɛra ala fana ɲɛna eh, ne ko faama ma n ko sa bi na sa bi na n ko mɛ
karamɔgɔw ka kuranɛ kalan ani tawureta kalan n k'o de bɛ sanjiko gɛlɛya
n ko e yɛrɛ min ye yan faama ye e k'i dusukun yɛlɛmɛ k'a jira ala la k'i bɛ baara kɛ tiɲɛ kan wa i k'a kɛ tiɲɛ kan n ko n kalen na ala la sa bi na n ko sa tɛ na ni ala wele sa bɛ na ni jɔnw kana ɲɔgɔn tɔɲɔ an ka hasidiya dabila an ka ɲɛngoya dabila faama kana faantan tɔɲɔ se bɛ min ye hinɛ faantanw na an kana ɲɔgɔn musow jɛnɛya an kana dabali jugu kɛ ɲɔgɔn na n ko ni nin banna jamana kɔnɔ mali bɛ tila ka ala wele ko sa ka jɔ jamana kana na tunun ji fɛ an ka faama y'i tɛgɛ don ne bolo a ko a ko ale yɛrɛ dalen bɛ min na k'o ye ne ye min fɔ ye n taamaɲɔgɔn bi yan bilahi a ko ne yɛrɛ dalen bɛ min na Haidara o y'o de ye a ko nka ne ye faama kura ye yan moriw nana a fɔ n ye k'u bɛna dugawu kɛ sanjiko la a ko misi de wa m'a dɔn saga misi a ko ale obilizera ka misi san a bɛna a d'u ma u ka sanjiko ala wele la ko mɛ ale m'o kɛ ko a dalen b'u la ale yɛrɛ a dɔn nkalon don bilahi ko mɛ n'a m'o kɛ u b'a fɔ faama mago tɛ silamɛw la faama mago tɛ silamɛya la k'o tuma na ale ye misi san k'a d'u ma u ka ala wele kosɛbɛ sa ka na ko mɛ ale yɛrɛ b'a dɔn nkalon don bilahi ala faama ye nin fɔ anw ye bon faut dire c'est comme ça Faamaw bɛ karamɔgɔw wele a ye kuranɛ kalan ala ka masiba ɲɔni u y'a dɔn nkalon don ni c'est politique olu bolo o ye politigi ye faama bɛ silamɛw fɛ faama bɛ silamɛya fɛ o dama tɛ wa n'o tɛ faama yɛrɛ y'a dɔn nkalon don n'u bɛ se o kuranɛ kalan la ka fitinɛ duga u ka du cilen don u m'o dilan fɔlɔ olu minnu ye kuranɛtigiw ye kɔni nkalon vi ni tiɲɛ tɛ ni tiɲɛ ni wulibali tɛ foyi ye foyi tɛ tiɲɛ ye ka hɛrɛ nati jamana kɔnɔ a bɛ kɛ tiɲɛ de kan a kana ɲɔgɔn tɔɲɔ a ye kɛ laadiri ye ka tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ jamana kɔnɔ a ye baara kɛ tiɲɛ kan a ka kɛ laadiri ye nin fila dɔrɔn de b'a kɛ n'o tɛ kuranɛ kalan o ye nkalon ye bilahi k'a fɔ i bɛ kuranɛ kalan ka masiba ɲɔni a ma n'o kama o sɛbɛnnen t'a la kuranɛ nana de ka ala ka wulibaliw fɔ a ye a ye ɲɔgɔn tɔɲɔ dabila a ye jɛnɛya dabila a ye kɛ laadiri ye n'a ma sɔn n b'a jeni janɛmɛ na n'a ye ɲuman kɛ n bɛ hɛrɛ k'a ye kuranɛ bɛn bɛ nin de ma hayidara alors n'i ma ɲɛ i bɛ kuranɛ kalan ka hɛrɛ ɲini a bɛ mɔgɔ de ɲini min bɛ kuranɛ kɔrɔ fɔ mɔgɔ ye a bɛ farafin wele ala ko tan ala ko tan a b'o min don u dusukun na n'u y'o minɛ ka baara kɛ dɔrɔn ala ka hɛrɛ bɛ na mais n'o bɔra a la dɔrɔn fo ka kuranɛ réciter comme récitation i b'a siɲɛ ba kɛmɛ kɛ ni balawu tɛ foyi tɛ jigin alakira sɔrɔ lawale seli dira a ma ala fɛ